Vice versa, Kieran Donaghy i lár na páirce agus a pháirtí David Moran gafa in airde ansan, an ceann san buaite aige siúd agus láithreach bonn baill agus an fód ar fheabhas ar fad anso i dTrá Lí fé mar a bhí an Sraith Sternach i bhfémur anso, buaite isteach láithreach ansan agus na pasanna á sní go deas le chéile, Ciarraí, Donncha Walsh anois an 50ú cluiche sraithe aige, Walsh. Tráthnóna sí an Luan san ar Ryan Price agus dhein sé an cinneadh an dorn a chur leis an gceann san seachas an pheil a ghabháil agus aige Walsh an tarna deis agus mar a dúrt an caogú cluiche sraithe aige siúd agus tá an chéad fichead slán aige Donncha Walsh. Mar sin beidh sé siúd ana-shásta leis an méid. Nach suimiúil gur dhein Ryan Price an cinneadh an dorn a úsáid ansan. Cheithre chúl báire atá úsáidte aige Corcaigh i gcaitheamh na sraithe i mbliana ach daoine den dtuairim gurb é seo anois b'fhéidir is fearr athá maidir le bheith ar fhoireann na craoibhe. Brian O'Driscoll ansan agus níl sé ró-shásta. leis an gcinneadh ansan. Ocht nóimead caite. Aodán Mac Gearailt anois taobh liom anso sa bhosca agus Kieran Donaghy anois gearrtha amach ansan aige O'Driscoll do Chorcaigh, Ian Maguire, súil mhór a shamhlófá ar an bhfear óg so inniu, más féidir leis é fhéin a chruthú inniu. Cuirfidh sé ana-mhisneach air agus é ag tabhairt aghaidh ar an gcraobh. Seolta isteach go deas íseal chomh fad le Hurley. Paul Kerrigan anois captaen na foirne ach go leor thiar ag cosaint aige Ciarraí ach tá greim beirthe ar a gheansaí ansan agus an chéad chic saor isteach do Chorcaigh. Yeah agus chífeá ansan cheana féin an brú athá cúlaithe Chiarraí ag cur ar líne leath-thosach Chiarraí. Fuaireadar i bhfad an iomarca spás i gcoinne Mhuineacháin, leithéidí Paul Murphy mar shampla an babhta san, é plúchta síos ach an-chomhimirt ansan agus chímíd ansan Darragh agus Tomás Ó Sé agus gan dabht Pádraig Óg Ó Sé ansan. agus Siún deirfiúr leis in aice leis agus Mícheál Óg Ó Sé ansan an fear rua chun tosaigh agus deas iad san a fheiscint ach seans anois aige Colm O'Neill. As sin ar aghaidh an chúil amach níor cheart go mbeadh aon fhadhb aige leis an gceann seo agus an t-aicsean déanta mar sin na foirne ar chomhtharrac. Yeah agus Colm O'Neill arís chomh tábhachtach do Chorcaigh, dó 16 aimsithe aige sa tsraith go dtí seo agus an-chruinn ar fad ar an chiotóg agus. Brendan Kealy leis an gcic amach is amhlaidh ansan, Maguire agus Donaghy á fhéachaint le chéile ansan. Briseadh faighte aige Ciarraí má tá, David Moran curtha fé bhrú agus déanta go maith aiges na Corcaígh. Briseadh faighte déarfainn ansan aige Ruairí Deane ach arís an fheadóg séidte ag an réiteoir ansan. Ach bua maith do Chorcaigh ab ea é sin, go leor dos na liathróidí sin a bhíonn ag briseadh á mbuachtaint aige Ciarraí sna cluichí go dtí seo. Hurley, cheana féinig ag féachaint, Browse. go maith gan éinne laistigh dó ná aon dhreach do chaineadh laistiar do. Seo chomh fad le Ruairí Deane fear is minic é feiscthe againn i lár na páirce, Colm O'Driscoll dó ar a dhrom aige. Mark Collins agus St ach go raibh beirt nó triúr láithreach sa mhullach air ambasa mar a dúirt cheana, seo fear atá tar éis roinnt fadhbanna a chruthú do Chiarraí le bliain nó dhó anuas. Reathaí iontach is ea Mark Collins ach an babhta san arís, Brian Hurley a bhí istigh sa chúinne ag cruthú na fadhbanna ach, Dhein cúlaithe Chiarraí go maith an babhta san ach mar a dúraís Corcaigh déanamh go maith timpeall sa trian láir is dócha a Bhriain suas go dtí so. Anois tá Joe O'Connor anseo. Casta chomh fada le Marc Ó Sé. An óige agus an tseana chríonnacht ansan in aonacht. Fear na Gaeltachta fós anois i mbun ruathair. Cooper, an fhuil shróin san curtha dhe aige is ceann maith gafa ansan fé bhrú ansan istigh aige fear an chúinne. Sin é Alan Fitzgerald. B'fhéidir go raibh seans ansan ligean don imirt dul ar aghaidh beagán ansan ach réiteoir ag séideadh na feadóige cruaidh tapaidh. Yeah, an-chuid saorchiceanna géillte ón dhá thaobh suas go dtí seo. Bhí an ceann san b'fhéidir beagáinín bog alright ach dhein Alan Fitzgerald iontach chun seilbh a chimeád ar an gcaid. Fear a chruthaigh ana-mhaith is dóigh liom bhí ceithre cinn de phointí a fuair sé mar ionadaí an lá deireanach i gcoinne Mhuineacháin. Is ar dhuine dos na den dtriúr nó ceathrar nua atá tugtha isteach ag Éamonn Fitzmaurice i mbliana agus é ag cruthú go maith. D'oiriúnódh sé seo an deasóg agus tá san tugtha isteach go hálainn ar fad aige lena chic saor. Dhá scór deas ansan ó Alan Fitzgerald, mar a dúraís, iontach i gcoinne Mhuineacháin nuair a fuair sé a dheis agus tá tús maith curtha aige anseo leis an imirt chomh maith ach na coinníollacha a Bhriain dochreidte ar fad chun caide oscailte a dh'imirt so bheifeá ag súil le cluiche tapaidh cruaidh is dócha, ach le scóranna arda anseo inniu. Sea sin é an freagra a bhí ag Peadar Healy ar cheist Mhichíl ansin roimis an gcluiche. Cruaidh ach níor dhein sé aon tagairt go mbeadh binib sa chluiche agus ní dóigh liom go mbeidh ach chomh beag. Ach cinnte nuair a thagann siad seo le chéile ní bhíonn fonn ar éinne géilleadh. Arís bris eile buaite ag Mark Collins an turas seo do Chorcaigh. B'fhéidir go raibh Maguire ansan á leagadh san anuas seachas díreach breith ar an bpeil ach. Corcaigh ag déanamh go maith ambaiste sna neomataí luatha so. Kevin O'Driscoll gafa chun cinn ach níorbh fhéidir le Kerrigan é a bhaint amach le pas agus seo chun Ruairí Deane anois. Griffin ag dul sall ina threo, Deane ach an cuaille buailte agus mí-ádh ceart ansan air siúd ansan. Agus Griffin a d'iarraidh teacht amach, greim beirthe air ceart go leor ach. Mar a dúirt Ruairí Deane, fear ná beadh an oiread san aithne air mar fhear scórála, ach níorbh aon droch-iarracht é sin. Anois tá Corcaigh ag géilleadh leathchéad slat do Johnny Buckley. Tomás Clancy a tháinig chuige ar dtúis. Moran anois, pas deas coise chomh fada le Pádraig O'Connor. Colm O'Driscoll ag coimeád leis seachas a dhul isteach dian air. Stephen O'Brien anois ar fheabhas sna cluichí luatha, go háirithe i gcoinne Ros Comáin, ach le tamall de chluichí anuas b'fhéidir nach bhfuil O'Brien chomh héifeachtach agus a bhí. Cluichí eile, Seo fear atá go maith ó thosach na sraithe, Paul Murphy. Timpeall go maith ansan aige, a chéile comhraic a chimeád ón bpeil siar chomh fada le Moran. Anois mar sin an chéad cheann buailte isteach fada, Cooper istigh, Donncha Walsh agus eatarthu is dóigh liom go raibh Cooper ag súil go bhfágfadh Donncha Walsh fé an ceann é sin. Tháinig Donncha Walsh trasna air an babhta san agus i gcomhair Gooch ach sár chaid isteach ansan agus anois Corcaigh ar an ionsaí, a Bhriain agus seans acu. Sea agus buailte isteach ansan ag Kevin Crowley agus fadhb eile a bhí ag Ciarraí le Corcaigh le bliain nó dhó anuas ná nuair a bhíonn reathaí ag teacht ó lár na páirce, Barry O'Driscoll, cuimhním air siúd mar shampla, mar shampla. Chruthaigh sé sin roinnt deacrachtaí dóibh ach tá Kieran Donaghy cheana féinig tar éis olc a chur ar an moltóir agus féach go bhfuil cárta buí luath faighte ansan aige. Yeah, agus gan dabht a Bhriain is cuimhin linn ar fad cad a tharla an uair deireanach a bhí cluiche againn anseo i dTrá Lí agus an réiteoir ag cur a mharc síos luath tapaidh sa chluiche seo agus a rá le Donaghy é fhéin a shocrú síos. N'fheadar cad a dúirt sé leis, is dóigh liom gur rud éigin a dúirt sé leis, b'fhéidir, ach seans anois aige Brian Hurley. Bhronn David Gough mórán cártaí inné i bPáirc an Chrócaigh chomh maith. Ansan aige Hurley, curtha thairis an dtrasnán aige agus bheidh ar na Corcaígh aon deis den tsórt san a thapú. Ach mar a dúraís, tháinig sé sin ar fad arís ó rith tapaidh. Címid anseo Donaghy, níl aon dabht ach gur ghéill sé saor chic, ach is ina dhiaidh san, b'fhéidir, labhair sé leis an réiteoir. Cíonn tú ansan ag labhairt leis an réiteoir é agus n'fhéadfadh tú é sin a dhéanamh. Tá sé is leor réiteoir amháin ag Tunnamore. Moran leis. Cath i lár na páirce suimiúil go dtí seo. Trasna go dtí Killian Young. Fonn ceart air siúd a déarfainn a rian a fhágaint ar an mbainistíocht mar tá géariomaíocht agus tá's go ndeirimid é sin go minic, go háirithe i dtaobh Chiarraí ach is fíor é i láthair na huaire. Cooper anois. Brú maith air siúd má tá, ag Kevin Crowley. Paul Murphy trasna go dtí Moran. Colm O'Driscoll ag iarraidh an ceann san a ghearradh amach ach tá Donaghy gafa isteach mar lántosach go fóill beag agus an sprioc aimsithe agus an slua mór thar a bheith sásta leis an méid sin. An babhta san Gooch a shleamhnaigh amach, chonaic Donaghy go raibh spás istigh, shleamhnaigh sé siúd isteach agus nuair a fuair sé seilbh, Corcaigh beagáinín codlatach an babhta san ach an-chruinneas ó Donaghy. Sea, agus tá sé gafa amach go lár na páirce arís don gcic amach anseo. Mar a chíonn sibh ansan slua breá mór, bhí díreach os cionn 7,000 duine anseo don gcluiche i gcoinne Dhún na nGall, in airde le Donaghy arís, Peter Crowley, chomh maith Ciarraí i láthair na huaire, O'Brien anois, an giorria, agus tá bearna bainte amach aige, deis ar chúl aige siúd! Gafa tríothu i bhfad ró-bhog ansan do bhainistíocht Chorcaí, déarfainn. Yeah agus beagáinín ó Chiarraí is meáin na meán a rá, b'fhéidir ná bheadh an t-ocras ar Chiarraí don chluiche seo, nó go mbeadh níos mó ocras ar Chorcaigh ach suas go dtí seo, címid ansan, gabháil iontach ach Stephen O'Brien an luas a thaispeáin sé, threabh sé chun cinn an babhta san agus le ciumhais na bróige thairis an dtrasnán, bhí seans ar bháide, a Bhriain. Mar sin tá na fiacla nochtaithe ag Ciarraí luath sa chluiche seo. Anois Maguire an sprioc ansan agus soncín beag sa droim, ceart go leor ar David Moran aige. Ach cuimhnigh ar na himreoirí atá ag Ciarraí le roghnú sa trian láir san, Johnny Buckley, Anthony Maher fós gortaithe gan dabht, Bryan Sheehan leis gortaithe, gortú láimhe. Ach seo chugainn Ó Broin arís, Murphy anois. Corcaigh i láthair na huaire ar fuaid an bhaill maidir leis na cúlaithe agus Cooper tagtha ar an gciotóg. Go minic chun an sprioc amach, beag a baol! Gluaiseacht fíor álainn arís. Yeah, gluaiseacht deas. An-chuid imreoirí thiar aige Corcaigh an babhta san. Címid anseo san athimirt ach nuair a dhein Gooch seilbh, ní raibh faic sa cheann aige ach casadh agus ar an chiotóg. B'fhéidir go raibh deis aige Ryan Price a stoil mar bhain deifir ar an gceann san. Ní maith liom riamh nuair a chím é sin ón báideoir á chur thairis an dtrasnán. B'fhéidir go raibh sé ceart aige breith air ach. Is dóigh liom an lámh in uachtar fachta aige Ciarraí timpeall lár an ghoirt. B'fhéidir gurb é sin an chúis go bhfuil sé amach gearra. Sea, Seán Kiely ó Bhaile an Chollaigh a tháinig gearr anso, Colm Ó Drisceoil gafa suas fén bpáirc agus Murphy ait go leor tar éis é leanúint siar i bhfad ansan. Ach tá gortú tarlaithe anso do Cholm Ó Drisceoil, mar a dúirt duine de thriúr driotháir tráthnóna acu, agus bhí sonc sa droim agus b'fhéidir, Cic beag sna heasnaíocha chomh maith ansan i gceist. Is dóigh liom, fuair sé glúin ansan, ní d'aon ghnó caithfidh mé a rá, a Bhrian, ach fuair sé glúin is dóigh liom, glúin clé le Paul Murphy, bhuail sé isteach i dtaobh a chinn é is dóigh liom go mbeidh sé ceart go leor. Ach Fitzmaurice caithfidh go bhfuil sé ana-shásta suas go dtí so le imirt Chiarraí agus Diarmuid Murphy ansan ina theannta. Bhí sé an chéad uair aige in. Ceithre bliana a bheith chomh maith so sa tsraith chomh luath so i mbliana ach Peadar Healy agus Conor McCarthy cliathánach leis an san go leor leor fadhbanna aige Corcaigh. Ait go leor tá an-chuid scórála déanta aige Corcaigh níos mó ná mar atá aige Bleá Cliath mar shampla ach tá mórán géillte chomh maith agus ceathair fiche cúig i gcoinne Ros Comáin ina thromluí ceart acu. An phas san i ndiaidh ag teacht ar Sheán Kiely imithe sa bhfraoch ar Chorcaigh. Seo chugainn Ciarraí arís. Griffin, ag imeacht leis. Tá bearna bainte amach aige, beirt nó triúr fágtha ina dhiaidh. Buailte lena dheasóg, tá sí an-ard ar fad agus ambaiste a bhuachaill, tá sé sin cruinn chomh maith, an-phointe ag an lánchúlaí. Sárphointe ansan ó Mark Griffin agus tháinig sé sin ar fad. Alan Fitz a fuair an chéad phas os comhair an seastáin ach nuair a fuair Griffin, ar nós Stephen O'Brien, an-mhuiníneach, Agus tá an fuinneamh le Ciarraí anois, a Bhriain. Sea, d'eascair sé sin ó bhotún aige Corcaigh chuaigh pas sa bhfraoch orthu ansan sa líne leath-thosaigh. Ach ag féachaint amach ar an bpáirc i láthair na huaire agus an ghrian ag taitneamh, déarfá gur i lár an tsamhraidh a bhís. Anois, Kevin O'Driscoll. Gan mórán roghanna aige, Kerrigan ag glaoch ach faighte aige ag Kiely. Kerrigan ag iarraidh an luas a dh'úsáid. Crowley ag cur stop leis siúd. Mark Collins gafa laistigh ach seo deis anso anois ach tá san séidte amach ar dheis agus ar fóraoil ag Tomás Clancy. Yeah, agus gan éinne istigh ag Corcaigh an babhta san ach Brian Hurley agus. Killian Young ag fanacht siar, ag clúdach an spás os a chomhair amach agus ana-dheacair é a phiocadh amach. Só Corcaigh is dóigh liom a Bhriain ag brath ar saorchiceanna a ghnóthú, b'fhéidir rith i gcoinne cúlaithe Chiarraí agus go gcaithfidís iad a tharraingt síos. Ach címid ansan an seastán lán mar a dúraís, aimsir bhreá, is iontach an rud é. Is gan aon leithscéal maidir le scileanna bunúsacha a bheith i gceart agus coinníollacha chomh maith agus a d'fhéadfaidís a bheith. Donaghy chomh fada le Donncha Walsh. Ag imeacht ar fuinneamh gaoithe ansan dtig botún ag an lánchúlaí. Ní bheadh aon ionadh ar éinne a déarfainn go dtarlódh san dóibh ar an bpainéal, mar sin ba cheart go mbeadh freagra do thabhairt do dhuine acu anso ach tá sé trasnáil láithreach anois. Seo chun Ian Maguire, Mark Collins agus is é Crowley is léir atá ag leanúint Collins tráthnóna. Ach tá an tógaint beagán mall. Ciarraí i bhfad níosa chinnte iontu fhéinig. Neart maith agus cothromaíocht léirithe aige Kerrigan. O'Connor fós ag cloí leis má tá agus flíp do dh'uillinn ansan. Colm O'Driscoll agus Paidí O'Connor. N'fheadar an bhfeaca éinne an fear eile ag teacht ansan. Giorra anála shamhlóinn atá ar Phádraig O'Connor ach tá Colm O'Driscoll gortaithe idir an dá linn. Ón Rinn Airteach chun Killian Young, Fitzgerald anois. Isteach i dtreo Johnny Buckley. Tomás Clancy ag fanacht leis siúd. Buckley go breá ábalta na scóranna a dh'fháilt agus é i bhfad ón gcúl. Aon phointe amháin sraithe atá faighte aige Paul Murphy go dtí seo. Calaois déanta air siúd ansan níosa shia amach ón gcúl ach an luas atá i ngluaiseacht Chiarraí an difríocht. Yeah, bhíos díreach chun é a rá. Luas craobh ag baint le Ciarraí suas go dtí seo sa chluiche ach címid anso an dalladh. Dara buille cruaigh fachta ag an bhfear seo, Colm Ó Drisceoil. Bhí sé cruaigh, bhí sé isteach nocht, gualainn Podge Connor a bhuail é, ach ní dóigh liom gur dhein sé d'aon ghnó é, n'fheaca sé ag teacht é chun a cheart thabhairt do. Ach is cinnte go bhfuil sé craite ansan ó bhonn go baithis anois. Maidir le Muineachán agus Dún na nGall, na cuairteoirí ansan agus an chéad dá scór faighte acu súd, Agus Maigh Eo chomh maith chun tosaigh ansan ar chontae an Dúin ná fuil aon bhua sraithe go dtí seo acu, Maigh Eo sa bhaile ansan. Ach beidh Corcaigh ag brath ar thorthaí ó áiteanna eile, ach maidir leis an scéal anso i dTrá Lí, níl ag éirí go maith in aon chor leo agus ó Fitzgerald ansan leis an bpointe is déanaí. Yeah, tarlaíonn sé seo i gcluichí, a Bhriain, bíonn am in uachtar aige foirne áirithe, caithfidh tú seasamh suas, Scrúdú ceart é seo anois ar imreoirí Chorcaí. An bhfuil an tóin chun titim astu nó an bhfuil siad chun tiomáint chun cinn? Anois tá Fionn Fitzgerald tar éis teacht isteach mar ionadaí fola do Phádraig O'Connor. Fear an Léigiúin, ach thar aon ní eile beidh fonn air siúd dul isteach arís mar ní mór an t-am atá faighte aige tháinig sé isteach ar chárta dubh is dóigh liom más buan. Dhún na nGall agus do chruthaigh sé an-mhaith an lá san. Bhíos an-thógtha leis an lá san, cheapas b'fhéidir go dtosnódh sé ina dhiaidh san i gcoinne Mhaigh Eo fiú amháin ach seans anois aige Fionn is dócha é fhéin a chruthú don bhainistíocht. Deacrachtaí aige Corcaigh leis an gcic amach, an ceann sin gearrtha amach aige Donnchadh Walsh. Crowley anois. Trasna ar an gcliathán anseo Ruairí Deane. Donaghy ag feitheamh leis. Ráite aige Kieran Donaghy gurb í seo an bhliain dheireanach aige agus más í, beidh sé ar a mhíle dícheall. Captaen na foirne anuraidh gan dabht, isteach anseo agus Kevin O'Driscoll, a dhritheár Brian gafa trasna air, b'fhéidir gur chuir sé dá bhuille beagán é, ach pé ní é, sin é an tarna ceann ar fóraoil aige Corcaigh, gan aon cheann go bhfios dom go fóill ar fóraoil aige Ciarraí. Ach an spás ar fad plúchta suas ansan. Cúlaithe Chorcaí ag tiomáint chun cinn, níl siad ag ciceáil na caide isteach, rud a chiallaíonn go bhfuil gach aon duine thuas i measc cúlaithe Chiarraí, rud a bheidh cúlaithe Ciarraí ana shásta le. Níl aon spás istigh ann do na tosaithe, leithéidí Colm O'Neill, agus níl aon tuiscint acu ar an comhimirt, níl aon comhimirt eatarthu. Colm O'Neill agus gan aon tseirbhís fén spéir faighte anseo aige ó shin. Ana-ghabháil ar fad aige Stephen O'Brien scaoilte amach anseo chomh fada le Cooper aige agus gaoth ina súil, seolta idir na cuaillí aige siúd. Yeah agus gach éinne is dócha ag rá go bhfuil gur dheas leo Gooch a fheiscint istigh níos cóngaraí don mbáide ach címid ansan gabháil iontach ó Stephen O'Brien. Ní raibh sé siúd sásta bheith tógtha amach i gcoinne Mhuineacháin tar éis 25 nóimeataí. Tá sé ag fáil deis arís inniu ag imirt nó táchas suas go dtí seo ach an Gooch Tine ar a chraiceann inniu. Sea, deich neomat ó shin bhí na foirne cothrom ach tá seacht gcinn as a chéile faighte aige Ciarraí gan aon scór fós aige Corcaigh ón imirt agus, abair, níl aon chrot cinnte ar na cosantóirí acu. Anois, an méid sin ráite, gan dabht, tá go leor leor imreoirí in easnamh ar Chorcaigh tráthnóna ar chúiseanna éagsúla ach caithfidh tú fuineadh de réir na mine agus a bhfuil agat a chur chun páirce agus ná bac leithscéalta. Anois seo casadh deas istigh anseo aige Kevin O'Driscoll. Hurley anois, toilteanach i gcónaí ach arís pas san gearrtha amach aige Fionn Fitzgerald. Shane Enright, den na bheirt i ngreim a chéile laistiar de dhroim an mholtóra ach tá Fionn Fitzgerald arís sa ghluaiseacht ach tá, bhuel, an pas san gearrtha amach aige, Ian Maguire, Ciarraí agus roghanna i gcónaí ag an bhfear atá i seilbh na peile, Murphy. Peter Crowley, Seán Kiely ag iarraidh é siúd a chimeád lasmuigh leis, ceann ard isteach ansan, Johnny Buckley, fear atá an-mheas air mar is eol dúinn agus na scileanna cispheile le brath ansan insa tslí a phreab sé an pheil. Chun spás a chruthú dó féinig arís, foighneach ach tomhaiste, Donaghy. Róláidir ansan dá chéile comhraic agus tá flíp déanach faighte ag Kieran Donaghy. Buailte amach anseo go lár páirce, Mark Griffin. Agus tar éis dó pointe amháin a dh'fháilt, n'fheadar leis ná go scaoilfeadh sé fé arís ach an ceann san chomh cam le hadharc reatha, ar dheis agus ar fóraoil. Luais ansan, a Bhriain, foighne ó Chiarraí agus is dócha tá siad imithe seacht bpointe chun cinn anois. Is féidir leo bheith foighneach is dócha agus ach arís an tactic san ag cur fear mór isteach, bhuaigh Johnny Buckley ceann deas ansan istigh. Anois tógtha aige Cadogan agus é ina staic ansan. Anois ábhairín luais aige Tomás Clancy. Faighte thar n-ais arís aige. Anois bhíomar ag cur in iúl díbh roinnt as na scóranna ós na cluichí eile deirtear liom go bhfuil an cluiche idir Ros Comáin agus Bleá Cliath déanach ag tosnú an oiread san daoine d'iarraidh freastal ar an gcluiche san atá i gCora Droma Rúisc gan dabht anois seachas ar Pháirc de hÍde. Pé scéal é seo chugainn Hurley. Go leor den tseilbh buaite aige, amach go dtí Kerrigan ach titfidh san beagán gairid. Is é ina staic ansan. Anois ábhairín luais aige Tomás Clancy. Sáite thar n-ais arís aige. Anois bhíomar ag cur in iúl daoibh roinnt de scóranna ós na cluichí eile ach deirtear liom go bhfuil an cluiche idir Ros Comáin agus Bleá Cliath déanach ag tosnú. An oiread san daoine a d'iarraidh freastal ar an gcluiche san atá i gCora Droma Rúisc gan dabht anois seachas ar Pháirc de hÍde. Pé scéal é seo chugainn Hurley. Go leor den tseilbh buaite aige, amach go dtí Kerrigan, ach titfidh san beagán gairid. ach gan aon leathshoicind in aon chor ar a gcompórd aige tosaithe Chorcaí ansan i seilbh na peile. Tá foireann Chiarraí i láthair na huaire, á dtaispeáint fhéinig, compórdach i seilbh na peile. Trasna go dtí fear na gCrócach anois, Fionn Fitzgerald, Seán Kiely. Teacht ina dtreo san, Buckley anois, ach níl san na dé, bhuel, b'fhéidir go bhfuil. Díreach laistigh den gcuaille. Cuma air sin nuair a dh'fhág sí a bhróg go mbeadh sé imithe ar dheis, ach scór an-bhreá. Yeah, nuair athá rudaí ag imeacht i gceart duit, is dócha, agus gach aon rud anois a chiceáileann Ciarraí, thá sé ag imeacht thairis an dtrasnán. Fear ionad ag teacht isteach anois do Chorcaigh, is dóigh liom, a Bhriain. Jamie O'Sullivan, fear Bhaile an Easpaig, agus Daniel Hazel ag fágaint na páirce. ar Ó Donnabháin Rossa. Lá cruaidh dos na cosantóirí ar fad go dtí seo agus mura gcuireann siad chun oibre tapaidh é seo a bheith ina stánáil fé leath ama fiú. Cuimhnigh gur bhuaigh Corcaigh na cluichí sraithe le deich bpointe agus le haon phointe déag le dhá bhliain anuas. Kerrigan agus arís, a luaithe agus a scaoil sé an chaid uaidh, féach cé a bhí ann, Paul Murphy. Agus an ráta oibre ó líne leath-thosach Chiarraí, tá sé dochreidte ar fad. Ní dóigh liom go mbeidh siad ábalta é seo a sheasamh do sheachtó nóimeataí ach tá fir ionaid le tabhairt isteach acu, iad ag imirt iontach ar fad suas go dtí seo. Donaghy. Anois Marc Ó Sé agus arís tá daoine ar a dtaobh san, Murphy agus Peter Crowley gluaiste chun cinn. Anois Colm O'Driscoll ag teacht. An bhfuil O'Driscoll 100 fán gcéad tar éis an dá bhuille a fuair sé? Donncha Walsh anois. Seolta isteach agus Stephen ansan buaite go maith aige. Peter Crowley, an té a ba chóngaraí dho, ach cuireadh chomh fada le Donncha Walsh aige. Cosaint níos fearr an turas so aige Corcaigh agus Ian Maguire le lapa mór láidir. An pheil ansan, staite as greim an Chiarraígh aige. Collins anois agus ábhar spáis aige, bhfuil na cosa aige ar David Moran. Neart maith léirithe aige Collins. Isteach go dtí Kerrigan, Seán Kiely, beagáinín mall lena ruathar ansan agus ní bheidh an tacaíocht chóir aige Kerrigan ach sin ana phas ar fad. Hurley anois ach beirt Chiarraíoch á fhéachaint leis. Teanntaithe agus é ina aonar. Agus ar deireadh thiar. ceist a chur cén teaicticí atá aige Corcaigh anso. Tá Brian Hurley ar a sheana-dhícheall ansan istigh a d'iarraidh na caid a bhuachtaint ach níl éinne ag tabhairt tacaíochta dó. Ciarraí ag sleamhnú fir siar agus nuair a théann siad chun cinn ansan bíonn spás i measc na tosaithe ach Corcaigh na teaicticí níl siad ag oibriú dóibh. Más tagairt don cluiche i gCora Droma Rúisc tá sé tosnaithe fiche neomad nó mar sin déanach. Muíneachán tar éis cúl a dh'fháilt agus cúl leis aige Dún na nGall iad siúd cheithre phointe. chun tosaigh agus Maigh Eo leis tar éis an líon a dh'aimsiú, 1-7 acu súd 0-4 ag an Dún. Sin mar atá cúrsaí i láthair na huaire agus deirtear liom go bhfuil an chéad scór faighte ag Ros Comáin i gcoinne Bhleá Cliath ansan thuas chomh maith agus tá an cuingcín chun tosaigh acu súd ach seo deis scórála eile aige Colm Ó

Freastal chóir á dhéanamh ar leithéidí Colm O'Neill ansan sa líne lán tosaigh. Corcaigh anois, Brian O'Driscoll ag faire, Killian Young, sé an Corcaíoch is cóngaraí do Bhrian Kiely, ait go leor. Anois Colm O'Neill. Bergin in aice an chliatháin anseo thíos fúinn. Tá na fearaibh mhóra amuigh i lár na páirce ag Ciarraí agus seo chugainn anois Moran agus Maguire. Ana-cheann gafa aige Moran ansan cé ná raibh Maguire i bhfad ón ngreamú ach chomh beag. Rud a ghabháilt. Kevin O'Driscoll a d'iarraidh srian a chur leis siúd ach is mó duine atá tar éis é sin a dhéanamh agus teipthe air. Bhuel, seans gur deineadh agus go deimhin féin sin é léamh an mholtóra leis. Calaois ansan. Stephen O'Brien, bhíomar á rá, agus daoine ag iarraidh a rá le cúpla cluiche anuas, ná fuil sé chomh maith agus a bhí, b'fhéidir, tréimhsí eile ach tá sé á léiriú inniu, is dóigh liom, go dteastaíonn uaidh dul i bhfeidhm ar an mbainistíocht anso. Yeah, agus is dóigh liom go dtaitníonn sé le Fitzmaurice, piocann sé de ghnáth é agus, ach chímid anso, ní dhein Maguire faic. idir an bheirt ná bhí na lapaí níos láidre aige Moran agus choinnigh sé seilbh ar an gcaid an babhta san ach anois Gooch arís chun a cheathrú phointe is dóigh liom a ghnóthú. Buailte an-ard aige ach tá san imithe ar chlé agus ar fóraoil an chéad cheann ar fóraoil aige Ciarraí tráthnóna. Ach na tosaithe ar fad i ndáiríre ag cruthú go maith. Dúirt Colm Cooper, Chaill sé, bhuel, formhór bliain go leith le gortuithe i ndáiríre agus cé go bhfuil sé ar stang, bhfuil sé 33 i láthair na huaire ach bí deimhnitheach ná fuil deireadh déanta go fóill aige i ngeansaí Chiarraí. Ná deirtear go raibh sé ag oibriú an-chruaidh ar fad sa seomra meáchan i rith an gheimhridh agus chífeá é. Anois, cad a dhéanfaidh na feithimh le. Williamson, seo chugainn an lánchúlaí. Hurley ag teacht chun cinn ar Shane Enright. Enright a d'iarraidh cur isteach air ach déanta go maith aige. Hurley arís anseo é féin agus Mark Collins. ag imirt leis an club chéanna gan dabht, Gleann Bearcháin arís aige. Anois bhíomar ag cur in iúl daoibh roinnt de na scóranna ós na cluichí ach deirtear liom go bhfuil an cluiche idir Ros Comáin agus Bleá Cliath déanach ag tosnú. An oiread san daoine ag iarraidh freastal ar an gcluiche san atá i gCora Droma Rúisc gan dabht anois seachas ar Pháirc de hÍde. Pé scéal é, seo chugainn Hurley. Go leor den tseilbh buaite aige, amach go dtí Kerrigan, ach thit an cic san beagán gairid. Buailte an-ard aige ach tá san imithe ar chlé agus ar fóraoil, an chéad cheann ar fóraoil aige Ciarraí tráthnóna. siad ar fad i ndáiríre ag cruthú go maith. Dúirt Colm Cooper, Chaill sé é agus Kieran Donaghy ar chártaí buí ag an bpointe seo. Agus deis eile aige. Fear Bhaile Cloch Colm Ó. Gurb é sin an darna babhta aige siúd ag déanamh an rud san ach is dócha nach é, a Bhriain, caithfidh mé a rá. B'fhéidir go raibh sé ag stracadh uaidh beagáinín. Sea, mar sin, Marc Ó Sé agus Kieran Donaghy ar chártaí buí ag an bpointe seo. Agus deis eile ag fear Bhaile Cloch, Colm Ó Neill, príomhnaoscaire na sraithe. agus fuair sé 1, 8 i gcoinne Mhuineacháin ansan agus tá an ceann san seolta cruinn aige. B'fhearr stíl álainn aige Colm O'Neill ag tógaint na ciceanna san ach chaithfeá a rá ná fuil aon chaideanna le dealramh ag dul isteach go dtí an líne lántosach agus is dóigh liom leithéidí Buckley, Murphy agus Donncha Walsh ag sleamhnú siar ag tabhairt cosaint do chúlaithe Chiarraí, tá sé ag oibriú dóibh fós go dtí seo. a raibh ar fheabhas ag dul chun tosaigh ach uaireanta bíonn na Corcaígh b'fhéidir róthugtha don ionsaí agus ceann de na cúiseanna go mb'fhéidir go bhfuil an oiread san géillte acu i gcaitheamh na sraithe ná é, 85 ar fad géillte. Anois Maguire. Donaghy, cur a dhóthain aige ach má dhein, bhí. Meitheamh. Kevin O'Driscoll curtha fé bhrú ansan, níorbh é sin an pas ab fhearr ach Donncha Walsh Tá Walsh agus Paul Murphy feiscithe againn sa líne leathchúil, Stephen O'Brien leis ansan thiar aige Ciarraí seo chugainn anois é. Fitzgerald, Mark Griffin agus an neart úsáidte ag an. Lán chúlaí ansan Colm O'Driscoll a d'iarraidh é a chur dá bhuille le guala. B'fhéidir nár leac secht a chuir sé stop leis an ruathar ach Stephen O'Brien, fear Sheamróga an Neidín ach oiread na fríde ar dheis agus ar fóraoil. Donncha Walsh mar a dúraís a Bhriain ag oibriú ana chruaidh ansan agus gach éinne d'imreoirí Chiarraí ag oibriú ana chruaidh agus sin é an difríocht is mó is dóigh liomsa suas go dtí seo an ráta oibre ó imreoirí Chiarraí i bhfad níos airde ná Corcaigh. Dheineas tagairt go bhfuil daoine in easnamh ortha leithéidí Alan O'Connor, Paddy Kelly, Stephen Cronin, Barry O'Driscoll, tá siad siúd ar fad gortaithe, Michael Shields tá sé anso leo inniu ach níl sé ullamh fós, James Loughrey chomh maith, Peter Kelleher gan dabht an lántosaí i ngach cluiche sraithe go dtí seo tá sé siúd ag prapáil don gcluiche ceannais fé bhliain is fiche mar sin ní hí seo an fhoireann is láidre aige Corcaigh agus is eol go maith do Chiarraí é sin. Ach tá Hurley ag taispeáint go maith agus go leor den tseilbh á bhuachtaint aige, Bhí Hurley ag déanamh go maith, is dóigh liom, Ian Maguire ag déanamh an-iarracht timpeall ar lár an ghoirt chun rudaí a sé oiriúnach dóibh, níl siad ábalta cúlaithe Chiarraí a bhriseadh síos ach d'athródh báire an cluiche seo, a Bhriain. Sea, seacht gcinn de phointí ag scarúint na bhfoirne agus tá, bhuel, sé Hurley de ghnáth a thógann ón dtaobh seo den bpáirc iad. An bhfuil sé 100% i gceart? Maidir leis an, le clár na sraithe, mar sin, mar a sheasann siad nuair a chuireann tú na cluichí fé mar atá i láthair na huaire san áireamh, Bleá Cliath gan dabht ar a gcompord, Ros Comáin chun cinn ar Bhleá Cliath, Ciarraí ag déanamh go maith anseo agus Dún na nGall. Mar sin a chríochnódh sé. Dá bhfanfadh na foirne atá chun tosaigh i láthair na huaire chun tosaigh go deireadh imeartha tráthnóna, idir an dá linn pointe faighte aige as éaradh go huile is go hiomlán. Agus mar a dúraís, bhí ana chuid imreoirí in easnamh ó Chorcaigh. Ní deireadh an tsaoil é má chailleann siad anseo inniu agus chomh fada is go mbuann Dún na nGall agus bheadh sé sin ana thábhachtach dóibh. Foireann ag déanamh go maith i lár páirce. Mark Griffin, abair, má tá daoine ag caint ar Mark Griffin mar lánchúlaí, abair, aon uair a chonacsa sa tsraith, tá sé ag imirt níosa shia amach ón gcúl agus dainséarach ag dul chun tosaigh. Anois an modh díreach ag Donaghy, Cadogan ag cúladh siar, Fitzgerald le dorn ar fóraoil ach tá siad ag meascadh an chur chuige, tá liathróidí fada, liathróidí níosa ghiorra, deacair léamh ar imirt Chiarraí. Deacair léamh agus Alan Fitz. ciumhais na bróige, trasna an bháire agus bhí san ana-dhainséarach ar fad agus baol ann do Chorcaigh ach, mar a dúraís, Ciarraí suas go dtí so ag cruthú bearnaí i measc cúlaithe Chorcaí, rud ná fuil Corcaigh ábalta dhéanamh ar an dtaobh eile den bpáirc. Is seo chugainn Kiely. Fráma breá fir is ea Seán Kiely. Teacht arís ag caint ar fhrámaí breátha David Moran san 19 Chuir dá bhuille ach tá Tomás Clancy tar éis bearna a bhaint amach, tá luas aige. Ach siar a chaith sé dul don dtacaíocht agus Paul Kerrigan, captaen na foirne, atá ag imirt go maith, é féin agus Luke Connolly go háirithe le roinnt cluichí ag cruthú go maith ach b'in lag-iarracht. Bhí ach níos fearr ar shlí amháin. Ar a laghad ritheadar an chaid amach ansan, d'osclaíodar suas cúpla bearna, Tomás Clancy ag tiomáint chun cinn agus é á thabhairt don fear ceart, Paul Kerrigan. mar bhí bhí sé tar éis oscailt os a chomhair amach ach sé phointe farasbarr aige Ciarraí anois agus dhá nóiméad am breise againn, a Bhriain. Sea, dá bhféadfadh Corcaigh fiú pointe amháin eile a fháil, sheas leo ceann a dh'fháilt ón imirt is dóigh liom, chabhródh sé le misneach. Agus seo chugainn Brian O'Driscoll anois, Paul Murphy an té is cóngaraí dho. Feicfidh mé chun buntáiste aige Driscoll ó thaobh nirt ansan. Siar go dtí Colm O'Neill, d'iarraidh teacht ar an gciotóig ach. Is maith is eol do chosantóirí Chiarraí an méid sin ach tá deis anso aige Maguire. Luas soiléir aige, siúd stractha chun talún, cic éirice a shamhlóinn do Chorcaigh anso agus b'fhéidir go dtiocfadh an cúl san gur dheinis tagairt dó ag am cinniúnach cé ná fuil Donaghy ná Fionn Fitzgerald sásta agus

thaobh nirt ansan. Siar go dtí Colm O'Neill, d'iarraidh teacht ar an gciotóig, ach is maith is eol do chosantóirí Chiarraí an méid sin ach tá deis anso aige Maguire, luas baile air aige siúd, stractha chun talún, cic éirice a shamhlóinn do Chorcaigh anso agus b'fhéidir go dtiocfadh an cúl san gur dheinis tagairt dó ag am cinniúnach cé ná fuil Donaghy ná Fionn Fitzgerald sásta agus, bhuel, tá ábhar achrainn agus conspóide anso anois. Tá Donaghy ag caoineadh.

Join Sky Online. thabhairt agus sheas Colm Ó Néill suas agus an-bhrú air ach chríochnaigh sé go slachtmhar é agus bhí sé ag teastáil do Chorcaigh ní. eadhon. Deirtear liom go bheidh an cúl ina bhfuil Corcaigh ag imirt isteach ann anois an cúl is fusa maidir le scóráil traidisiúnta anseo. Yeah agus gaoth atá cúlóg chomh maith a Bhriain so beidh sé deacair ar Chiarraí b'fhéidir ach seans Johnny anois a Buckley, bheadh. buaite isteach ag eisiamh Price agus níl an gnó déanta go fóill ach tá buille. Ahead, The Rasp ar a dtír ag teacht ar chúl. Yeah, déanta go maith aige Ryan Price is dócha an babhta san ach an-chomhimirt ansan arís aige Ciarraí ag oscailt sórt bearnaí i measc cúlaithe Chorcaí, Johnny Buckley mar a thaitníonn leis, ciumhais na bróige, fear ag teacht trasna ar Jamie O'Sullivan agus saor-chic gnóthaithe aige. Agus Jamie O'Sullivan tar éis cárta buí a dh'fháilt dó féinig chomh maith, an chéad cheann is dóigh liom bronnta. ar Chorcaigh ach déarfainn go raibh Corcaigh ag díriú ar an gcéad deich nóiméad den tarna leath seo. Bheinn ag súil go mbeadh b'fhéidir lair phointí ansan acu ach an chuma ar an scéal go b'é Alan Fitzgerald is túisce a gheobhaidh scór agus é sin déanta aige. ceannairí timpeall lár an ghoirt, a Bhriain, agus suas go dtí, caithfidh mé a rá, Ian Maguire, tá sé ag déanamh dian-iarracht ansan ach caithfidh daoine tacú leis agus Corcaigh a chur in ionsaí níos mó. Anois Price, buailte fada aige siúd Seán Kiely agus Ruairí Deane. D'fhéadfadh go mbeadh Colm Ó. acu ach, Killian Young, sé ceart aige Young an ceann san a bhuachtaint agus tá Kiely gafa laistigh de David Moran, Ruairí Deane d'iarraidh tacaíocht a thabhairt dó ach tá sé á thionlacan amach is dóigh liom go b'é Mark Griffin a dhein an méid sin ar deireadh thiar tá sé curtha ar fóraoil aige ach má chímíd an athimirt arís is dóigh liom go b'é Griffin a tháinig trasna chun é bhrú amach ar an gciotóg. Yeah, an-chosaint ó Chiarraí ach bhíos den tuairim nuair a bhí Seán Kiely amach chun cinn an babhta san a Bhriain bhí sé beagáinín as agus tabhairt faoin mbáide agus an rud a dhein sé sa deireadh ní raibh aon gearradh ceart ann, ní raibh aon faobhar ann is dóigh liom. Ard le Maguire arís agus ceann eile. aige, ach má chímid an athimirt arís, is dóigh liom go b'é Griffin a tháinig trasna chun é a bhrú amach ar an gciotóg. Yeah, an-chosaint ó Chiarraí, ach bhíos den tuairim nuair a bhí Seán Kiely amach chun cinn an babhta san a Bhriain, bhí sé beagáinín easpa muiníne agus é ag tiomáint chun cinn, b'fhéidir go raibh ceart aige gearradh trasna ar an chúlaí agus tabhairt faoin mbáide agus an rud a dhein sé sa deireadh, ní raibh aon gearradh ceart ann. Agus ceann eile acu cnuasaithe aige go dtí Paul Kerrigan. Chuir sin cic amach arís. Maguire ag leagan na peile anuas agus ceann eile buailte ar an dtalamh aige, Colm O'Driscoll. Calaois déanta ansan ar Thomás Clancy nuair a bhí sé ag iarraidh dul chun cinn Johnny Buckley a chuir stop leis an ruathar. Agus David Gough tar éis an cic saor a bhronnadh. Timpeall ar lár na páirce, is dóigh liom, a thógfar é seo. Ach. O'Dwyer ar ais sa Sna tosaithe, James Barry ar ais ar imeall na cearnóige ar uimhir a trí. Bhí fadhbanna acu níos luaithe, chaill siad cúpla cluiche le pointe amháin. Is dóigh liomsa go bhfuil foireann níos láidre acu. Tá gorta ag cur isteach ar an Chlár, go háirithe Tony Kelly, agus is dóigh liomsa go mbeidh an bua ag Tiobraid Árann mar sin. Neosfaidh an aimsir ach bígí linn i ndiaidh na caide i gcomhair Contae an Chláir agus Tiobraid Árann i gcluiche ceathrú ceannais Sraith Iomána. Sea, agus tá Luimneach cheana féin sna babhtaí leathcheannais. an Clár agus Tiobraid Árann an cluiche iomlán ag teacht agus beidh John Allen ag. B'fhéidir go raibh easpa muiníne le brath ar Seán Kiely dul chun cinn ach tá muinín anois le feiscint in imreoirí Chorcaí. bearnaí a bhaint amach agus an pheil a dh'fháil ag an am ceart. Déanann siad díobháil, seo chugainn O'Driscoll anois, ana-cheann seolta isteach aige chomh fada le Hurley arís. Shane Enright. Mar chomhluadar aige buailte isteach aige Hurley agus tá sé sin ionchurtha le haon chuid aige Ciarraí go dtí seo. Pointe den scoth. Pointe den scoth arís. Trasna na páirce ach arís Shane Enright címid anseo rófhada amach uaidh. Ní raibh aon seans aige an caid sin a bhlocáil ach an-chruinneas léirithe ansin aige Brian Hurley. Ba thúisce liom sin gur cheapas go mb'fhéidir go raibh easpa muiníne le brath. ar Seán Kiely dul chun cinn ach tá muinín anois le feiscint in imreoirí Chorcaí, Baile Átha Cliath sé cinn de phointí chun tosaigh ar Ros Comáin ach gach seans go le bronnadh ar Cholm Cooper. Ní cás a rá go bhfuil lucht leanta Chiarraí ag faírigh maidir leis an gcinneadh sin ach ní dóigh liom go raibh aon chúis ghearáin aige cinnte maidir leis an gcic saor a bronnadh ina choinne agus gan dabht, neartóidh sé sin ar fad. Cás Chorcaí anois, tá an réiteoir ag labhairt le Ruairí Deane an babhta seo. fear Ghormacha Bheanntraí. Mar sin tá an-chluiche againn má ligtear leis agus má bhíonn sruth maith imeartha againn. Collins ag teacht. Fionn Fitzgerald ag cur brú air siúd ach tá Corcaigh ag déanamh go maith ar na briseacha anois, go háirithe sa trian láir. Kiely, lorg tacaíochta, Brian O'Driscoll ag teacht agus Paul Murphy. Murphy i bhfad níos faide siar inniu, b'fhéidir, tríd is chéile ná mar atá feicthe le roinnt cluichí anuas againn ach Maguire anois. Dea-shampla á thabhairt ag an bhfear óg Donncha Walsh á leanúint. Radharc ar na cuaillí aige Maguire. Ach lag-iarracht, ach ní chuirfidh san aon ní. Feabhsaithe an-mhór atá siad an lár anois i rith nó ó thús an dara leath, iad go mór in uachtar, an-thógtha ansan amuigh le leithéidí Colm O'Driscoll, piocadh suas ana-chuid brisíocha, ach címid anso anois Luke Connolly ag teacht isteach, fear go bhfuil haon a deich aimsithe aige sa tsraith go dtí so. Is dócha go neartódh sé seo go maith anois aonad tosaigh Chorcaí Ruairí Deane tar éis an pháirc a dh'fhágaint. In airde le Seán Kiely an troimh sop, briseadh faighte aige Mark Griffin. Donaghy, Cooper bogtha amach beagán ón gcúl agus seo chugainn anois ar ruathar Brian O'Connor. Colm O'Driscoll agus arís tá súile i gcúl a chinn, ar thaobh a chinn, ag an réiteoir agus an chalaois braite istigh aige. Yeah, chonaic muid é sa chéad leath, dhá cheann i gcoinne, Marc Ó Sé agus anois. go raibh fear a stracadh síos, ach seans fuirist go leor anois aige Bryan Sheehan. Mar sin níl sé seo i bhfad amach in aon chor. Dhá phointe ann i láthair na huaire. Stuama laistiar den gcúl ansan chomh maith. Sásta go bhfuil an ceann san curtha thar an dtrasnán aige. Dhá phointe aimsithe aige ag Ciarraí, an dá cheann ó chiceanna saora. Níl an tsaoirse sna gluaiseachtaí agus níl siad ag aimsiú a chéile chomh maith agus a dheineadar sa chéad 20 nóiméad. Tá Corcaigh ag clúdach an spáis i bhfad níos fearr ó thús an dara leath, is dóigh liom, agus níl na bearnaí le feiscint. Fear Raonaithe Nemo. Isteach anseo go dtí Hurley. Tá an dá chois aige Hurley gan dabht agus sin atá ag cruthú na bhfadhbanna do Shane Enright. Connolly. Blocáilte go dian aige Donncha Walsh ach an réiteoir agus cic saor isteach bronnta aige. Is dóigh liom go b'é an cinneadh ná gur deineadh calaois ar Bhrian Hurley díreach roimhe sin. Yeah, b'fhéidir é. Thit sé go talún, is cinnte faoi san. Címid anseo anois é, b'fhéidir. Faigheann sé seilbh ar an gcaid. Ní raibh faic ansin, a Bhriain. Níl aon dabht ach gur, you know, de réir na rialacha, bhrúigh sé san ucht é ach ní thugann réiteoirí saorchiceanna do rudaí den tsórt san de ghnáth. Seo caid Ghaelach, ní haon sacar é agus de ghnáth ní thugtar saorchiceanna do rudaí mar sin. Leis Brian Hurley. Tá sé siúd breá sásta. teacht i dtír ar an ndeis seo agus arís an sprioc aimsithe ag Harley, buachaill an-mhór istigh leis féinig i láthair na huaire. Yeah agus imríonn sé an-mhaith i dTrá Lí i gcónaí, Brian is fearr atá aige Corcaigh inniu. Níl puinn feiscithe againn in aon chor do Colm Ó Neill inniu seachas ó saorchiceanna ach tá sé tá sé ag coimeád Corcaigh sa chluiche seo, níl dabht na thaobh. Dhá phointe de bhearna arís. An cuimhin go raibh Ciarraí 0, 10 le 0, 2 chun tosaigh tar éis nóimeat agus fiche imeartha. Níl acu ó shin ach trí cinn de phointí, iad ar fad ó chiceanna saora, iad ar fad ag Alan Fitzgerald agus bhíomar ag rá go raibh an imirt go hiontach sna tosaithe acu. Níl beag ní mhór an aisce ó shin againn do son Johnny Buckley agus é dulta chun talún ansan, é tugtha chun talún ba chóir dhom a rá, ach féach ar seo do phas. Marc Ó Sé ag rás trasna na páirce. Déanta go maith aige. Hurley ag teacht isteach ach gliocas an bhuachaill an seana mhaidrín rua amach anso go dtí O'Connor. Gnóthach is ea é seo anois. David Moran. Luke Connolly ag teip ar Moran a stop. Isteach i dtreo Fitzgerald. Ardaithe leis go deas aige. Cadogan ag iarraidh é a bhrú amach. Arís tá Crotty sa bhearna ar chosaint Chorcaí, Fionn Fitzgerald anois. Buailte isteach i dtreo Donaghy. Sé cúpla pointe annamh agus é i bhfad amach an lá deireanach. Johnny Buckley anois. Shane Enright ag teacht trasna na páirce. Seo chugainn é. Chúig méadar is daichead ón gcúl. Pádraig O'Connor chun cinn air. Os cionn Tomás Clancy isteach. Anois an mbeidh an tuiscint ag O'Connor ar an tseilbh a chimeád fé bhrú, Corcaigh ag déanamh. an t-am dóibh a bheith glórach. An fhoireann ar a míle dícheall ansan amuigh agus tá siad go láidir sa chluiche go fóill. Kerrigan. Mark Collins anois. Fear maith chun pas cinniúnach a dháileadh. Isteach chomh fada le Kevin Crowley. Luke Connolly ag feidhmiú tamall ón gcúl. Johnny Buckley ag obair go cruaidh ach éiríonn le Corcaigh seilbh a choimeád agus faighte thar n-ais anseo anois aige Connolly. Pas deas íseal Colm O'Neill sa chéad tseans aige Colm O'Neill ón imirt oscailte ach tá sé buailte leis i dtaobhlíne. Bearna bainte amach ansan aige Corcaigh arís. Ceart n'fheadar ab é Kevin O'Driscoll a bhí i gceist. Anois, scór leathama ó Ros Comáin ansan Bleá Cliath ar a gcaothúlacht sé cinn de phointí chun tosaigh Dún na nGall, dhá phointe chun cinn ar Mhuineachán. Tá géar-iomaíocht ar siúl ansan agus an Dún leis ag fanacht, a bheag nó a mhór le Maigh Eo. Mar sin, gach aon chluiche díobh san, seachas b'fhéidir Ros Comáin agus Bleá Cliath, idir dhá cheann na meá, Yeah agus dúramar sa chéad leath, Brian, go raibh scrúdú ceart á dh'fháilt ag Corcaigh nuair a chuaigh Ciarraí ocht bpointe chun cinn agus chun an chreidiúint a thabhairt dóibh, tá siad tagtha thar n-ais sa chluiche seo, an-chroí léirithe acu agus tá siad go mór sa chluiche. Anois Maguire ag féachaint leis an mbeirt ó Chiarraí. Gan aon rud ar siúl acu i ndáiríre in aghaidh dhleacht an Mheileain san. Colm O'Driscoll ach caite dhó aige Moran, Donncha Walsh anois. Teannta leis an dtaobhlíne, guala mhaith! laistigh den líne i gcónaí. Murphy. Isteach anseo go dtí Fionn Fitzgerald. Murphy gafa chun cinn sa ghluaiseacht. Brian O'Driscoll ag iarraidh fanacht leis. Ryan Price ag déanamh go maith agus eh, gafa ansan aige Brian O'Driscoll. Agus tá rudaí beaga den tsórt san eh, spreagfaidh san Corcaigh. Yeah, tá sé ag ardú gach éinne anso ó Chorcaigh. Is dócha an slua anois ag éirí ina beathaidh beagáinín agus Corcaigh Déanamh tréaniarracht Ryan Price le sárshábháil an babhta san. Ana-phas aige Collins chun Kerrigan a bhaint amach. D'iarraidh gabháil laistigh de Phádraig O'Connor fós aige ach tá beirt nó triúr timpeall anois air. Crowley buailte trasna chomh fada le fear Raonaithe Nemo, sin é Luke Connolly. Trasna arís go dtí Crowley ach droch-cheann gearrtha amach aige Gooch. Moran anois ar an bhfrithionsaí. Seo chugainn Ciarraí. Fáil ar Alan Fitzgerald agus deis aige na cosa a shíneadh anois ach dhein Kiely go maith fanacht leis. Siar dtí Moran. Buailte isteach anseo Donncha Walsh an pháirc mar is gnách, tomhaiste ina horlaí ag an bhfear so. Siar dtí Fitzgerald. Donaghy ag bogshodar isteach ó lár na páirce ar an dtaobh thall den pháirc. B'fhéidir go mbeadh sé sa ghluaiseacht go fóill ach b'in Fitzgerald an fear a fuair an pointe iontach san i gcluiche ceannais na Mumhan an bhliain seo caite. Seans ar bháide anseo isteach go dtí. amach. D'ith sé a dhorn cad é coiscéim fhada nua ná lig a chaithfeadh an liathróid. Is dóigh liom gur chaith sé an liathróid. Sin é atá an réiteoir a rá. Bhí cúigear acu ansan istigh. Bhí an iomarca acu ansan istigh, a Bhriain. Bhí sé ceart aige, b'fhéidir, ag Gooch nach i gcomhair an bháide é fhéinig, ach anois Corcaigh ar an ionsaí. An dropkick buailte isteach ansan aige Mark Collins. Ab é Jarlath Burns a bhí á rá áit éigin nach bhfaca sé dropkick sa pheil le bliain nó dhó ach tá an slua anois éirithe ansan, ina mbeathaidh, agus tá. Na Corcaígh ag troid anso go dian agus níl siad chun seasamh siar. Brian Hurley agus níl faic fachta ach rabhadh aige agus tá lucht leanta Chiarraí, a bhuachaill, míshásta go maith le cúrsaí. Ach tá sé ina chogadh dearg ansan amuigh anois. Tá, agus luaís fhéin ansan é, tá troid, tá troid iontu inniu ach címid. Lámh go láimh, sin é a dúirt sé. Saorchic amach, braite ag an réiteoir, ceart aige an babhta san. Seo chugainn Buckley, b'fhéidir go mbeadh seans níos fearr an turas so aige. Tomás Clancy ag crochadh as agus an méid sin déanta go calaoiseach aige cosantóir Chorcaí ansan, fear Mhainistir Fhear Maí. Agus seo cic tábhachtach anois do Chiarraí. Is dóigh liom féin, a Bhriain, mar Corcaigh, mar a dúraís, go raibh ardú croí, ardú meanma iontu le cúpla nóimeat anuas. Agus anois, socróidh sé seo síos Ciarraí má aimsíonn Gooch an pointe seo agus Brendan O'Sullivan ar tí teacht isteach do Chiarraí chomh maith. Agus an fear atá ag fágaint ná Johnny Buckley. Freisin tá Buckley fós ar an bpáirc. Cooper ag ullmhú chun ceann tábhachtach a thógaint anseo agus bualadh bas maith á fháil aige, Buckley, fear an-dhícheallach ar fad, ardfhear san aer chomh maith, fear a bhfuil cumas scórála ann agus é i bhfad ón gcúl. Anois, ag caint ar chumas scórála, seo chugainn Cooper. Tugtha isteach go deas aige, thairis an trasnán, trí cinn arís ann. Yeah, trí cinn arís agus nuair a bhí. Corcaigh ag teacht thar n-ais sa chluiche, bhí sé sin tábhachtach do Chiarraí. Ach obair na gcapall déanta aige Johnny Buckley, mar atá aige Paul Murphy is Donncha Walsh, agus beidh sé deacair fiú amháin do Murphy is Donncha Walsh leanúint orthu leis an obair atá ar siúl acu. Aodáin, San aonú neomat is fiche d'aimsigh Johnny Buckley cúilín ón imirt. Níl faic ón imirt ó shin aige Ciarraí, an mbeifeá buartha ina thaobh san. suas go dtí seo. Connolly anois agus tá fear thall ansan, Kerrigan, saor. Fuílleach ama aige siúd. Ba cheart go mbeadh scór anseo do Chorcaigh agus tá agus an bhearna laghdaithe go dhá phointe arís. Yeah, an-chosúil le, is dócha, tá an stíl imeartha aistrithe ag an dá fhoireann. Tá Corcaigh ag imirt ar nós mar a bhí Ciarraí sa chéad leath. Tá siad ag dul ó taobh go taobh na páirce, fíorsciobtha le pasanna. Tá sé ag oibriú amach dóibh an babhta san. Kerrigan, fuílleach spáis faighte aige ó Killian Young. pointe d'easbhaidh, agus ón dtaobh eile níl aon bearnaí á dh'oscailt suas go measc cúlaithe Chorcaí. Mar sin ciceanna coise san áit a bhfuair dhá scór aige Ciarraí. Maguire á leagadh anuas agus buaite aige Connolly. Kiely anois. Moran curtha dhe aige. Ian O'Driscoll ansan thall i lár slí agus sé chúilín anois aige agus aga aige ar dhul chun cinn a dhéanamh. Tá sé chun é féin a shocrú agus tabhairt fé chúilín agus seolta isteach ansan aige. Thairis an trasnán, an bhearna is lú anois ann. Agus tá sé sin feicthe againn cúpla babhta ó Brian O'Driscoll sa tsraith suas go dtí seo. ciumhais na bróige. Is breá leis an cic seo. Bhí 'fhios aige go díreach cad a bhí ar siúl aige. Preab amháin leis an gcaid, ciumhais na bróige ar a dheasóig. Thiomáin sé thairis an dtrasnán é agus Corcaigh ag déanamh an-mhaith ó thús an dara leath. Ba leor pointe do Chorcaigh chun iad a chimeád i Roinn 1 ach táim deimhneach go bhfuil fonn anois orthu é seo a bhuachtaint. An dá chluiche sraithe atá anuas buaite ar a gcaoithiúlacht acu. Amach arís chomh fada. Tá ionadaí eile Barry John Keane ag teacht isteach, Alan Fitzgerald ag fágaint na páirce. 16 nóiméad nó mar sin le dul go ceann scríbe anseo. Sin a bhfuil aige Barry John Keane chun a rian a dh'fhágaint ar chúrsaí. Tá dearg go maith go háirithe ós na ciceanna saora. Tá aonad tosaigh Chiarraí níos sia chomh héifeachtach agus a bhí sa chéad 20 neomat ach tá Daniel Goulding tagtha isteach do Chorcaigh in áit Cholm O'Neill. Bhí Hugh agus Brian Kelly ag malartú ionaid formhór nach aon chluiche do Chiarraí i gcaitheamh na sraithe. Fitzgerald. Tá siad ag dul sa tseans anseo anois le pasanna. Fitzgerald arís ag féachaint chun cinn. Kevin O'Driscoll ag teacht isteach air siúd. Moran anois. Trasna mar a bhfuil Brendan O'Sullivan. Buailte isteach lena chois aige siúd Stephen O'Brien ag teacht agus Cadogan. Bhuel, bhí Cadogan cinnte go bhféadfadh sé an pheil a bhuachaint os a chomhair amach ansan agus tá sí imithe ar fóraoil ar deireadh thiar. Ní dóigh liom go dtagann an réiteoir, fiú amháin, leis an maor cúil ansan agus is dóigh liom go bhfuil cic chúl. Eoin Cadogan a chos leis agus anois seans aige, is dóigh liom, David Moran a thóg go dtí seo ach címid anseo anois é, Cadogan ag teacht isteach, buaileann sé lena chois chlé. Anois thuas ansan Muineachán agus Dún na nGall, níl ach dhá phointe idir Dún na nGall ar Mhuineachán i láthair na huaire agus gan dabht a haon a hocht aige Dún na nGall A haon a sé aige Muineachán agus dá mbuadh Muineachán é sin bheadh tábhacht níosa mhó le cúrsaí anso i dTrá Lí agus ní dócha go bhfuil a fhios san aiges na himreoirí amuigh ach ana-thábhachtach anois go mbuafaidís é seo nó fiú comhscór a fháilt agus an ceann san imithe ar fóraoil an babhta seo. Siad na scóranna is déanaí ansan. Maigh Eo compordach go leor anois bíodh fá dhuine. agus mar a chíonn sibh ansan teann go maith idir Dhún na nGall agus Muineachán, mar atá anso i dTrá Lí. Corcaigh ag teacht arís. Seo chugainn Ian Maguire, truslóga móra fada agus bhí na Ciarraígh mall go maith ansan ag déanamh cinneadh teacht trasna air agus, bhuel, cimeádta rófhada. Sea, cosúil le Gooch is dócha 10 nóimeataí ó shin, bhí sé sin cruaidh ar Maguire agus sár-chluiche á imirt aige agus Ciarraí anois ar an bhfrithionsaí. Ach níl puinn ag cosaint aige Corcaigh anseo isteach chomh fad le Stephen O'Brien. Paul Murphy i lár slí. An-bhlocáil go deo ansan Brian O'Driscoll. Luas aige Brian O'Driscoll an babhta san mar bhí sé imithe laistigh de. Choimeád sé a shúil ar an gcaid. Má tá éinne óg ag féachaint air seo conas cosaint ceart a dhéanamh, choimeád sé a shúil ar an gcaid agus léim sé síos air agus an-chroí agus an-throid i gCorcaigh. Tugtha gairid aige Ciarraí isteach go dtí Cooper ach cé go raibh sé in ionad maith os comhair an chúil. Tá sé curtha ar fóraoil aige Colm Cooper. Cúig cinn, is dóigh liom, anois ar fóraoil aige Ciarraí agus mar a chíonn sibh, aon phointe amháin ann. Dhá neomat déag le dul go ceann scríbe agus a Aodáin, dá mbeifeása ag cur cúpla pingin síos anois. Cá mbeidís ag dul go fírinneach? Go fírinneach, chaithfinn a rá go bhfuil Corcaigh ag imeacht níos fearr suas go dtí ó thús an dara leath agus tá siad ag léiriú an-sprid agus ocras agus tógfaidh sé ceannairí móra chun an cluiche so a bhuacht. Jamie O'Sullivan, gafa isteach ansan. Barry John Keane, thairis an trasnán. Bhuel, tá sé caite aige, arsa an réiteoir. Tá siad le ceangal ar an dtaobhlíne ar bhinse Chiarraí, ach ní haon phointe é sin ach cic saor amach. Ba dheas liom é sin, chímid anseo anois é. Gearrann sé an-mhaith isteach taobh istigh de Jamie Sullivan. Sea, b'fhéidir go bhfuil an ceart ag an réiteoir. B'fhéidir go bhfuil an ceart aige. Is dóigh liom féin go raibh sé ceart aige tabhairt faoin mbáide, anyway. Seo chugainn Colm O'Driscoll do Chorcaigh. Buailte isteach ansan, buailte go maith istigh aige Goulding. Anois Hurley, tá Kealy leis, tagtha amach don gceann seo agus é tugtha. Cic saor isteach, bronnta ag an moltóir. Ba dheas liom é sin a fheiscint arís, ní chreideann bainisteoir Chiarraí é. Ach yeah, tharlódh sé go mbeimis cothrom. Fothraigh na dTír ag an fód a sheasamh. Bhí sí aige an gcúl báire agus, bhuel, chabhraigh Hurley le Kealy dul chun talún ansan. Ach is cuma san. Agus ansin, nuair a théann dhá chinneadh díreach i ndiaidh a chéile i do choinnibh an babhta san, is dócha, you know, thuigfeá don slua. Thuigfeá dóibh agus pointe bog ansan fachta aige Corcaigh chun iad a chur ar comhscór ach dian ansan, is dóigh liom féinig, ar Shane Enright an babhta san. Bhí an bheirt acu ag stracadh as a chéile. Bhí sé ceart ag an réiteoir ligint don imirt. B'fhéidir go bhfuil sé ag séideadh na feadóige an iomarca. Ceithre phointe aige Brian Hurley sa tarna leath seo, Peadar Healy ar an dtaobhlíne ag gríosadh na n-imreoirí. Sé cinn ar fad aige Hurley go dtí seo, Brendan O'Sullivan agus cóir leighis ag teastáil uaidh. Yeah, fuil sróna ag cur as do Brendan O'Sullivan so. Cén cíocras atá ar Chiarraí chun an cluiche seo a bhuachtaint anois? Deich neomat nó mar sin le dul na foirne gob ar ghob. Ní raibh Corcaigh chun tosaigh fós sa chluiche. Bhíodar lear maith de phointí ocht gcinn chun deiridh an tsuntais. 20 neomat éigin imeartha agus tá ionadaí anois cé atá istigh, tá Geaney istigh do Chiarraí. Siar chomh fada le Shane Enright. Trasna na páirce anseo, Killian Young. Sin an t-athrú ó Sullivan Bin nach bhfuil sin an grathadú, athrú sealadach fola é sin ach seo chugainn Geaney agus fonn air siúd leis, táim deimhneach. Imirt as seo go deireadh, Marc Ó Sé nó. D'éiligh Marc Ó Sé agus nuair a bhí géarghá leis, géarghá le pointeacha, sé an buachaill a fuair é. Yeah, bhíomar ag caint ar cheannairí agus buann ceannairí cluichí den tsórt seo nuair a bhíonn sé ag teastáil agus címid ansan Mikey Geaney díreach tagtha isteach, léiríonn sé an-chruinneas leis an pas láimhe san agus Marc sé pointe nótáltha agus anois címid beirt seanfhondúirí ar an dtaobhlíne anseo ag prapáil chun teacht isteach do Chorcaigh. Michael Shields agus Fintan Gould. Beirt sheanfhondúir eile i gcead dóibh sa tslua ansan, ní foláir nó bhíodar ana-shásta leis an bpointe deireanach ansan ag an bhfear óg, ach Shields, mar a deireann tú, Fintan Gould leis, ag tiargáil do Chorcaigh. Conor Maguire, cárta buí faighte aige siúd. Imeartha sa tsraith aige, tá tamall ó dh'imir sé agus tá Griffin tar éis an pháirc a dh'fhágaint do Chiarraí chomh maith. Eoin Cadogan imithe. Ach tá lár na páirce, tá beirt nó triúr acu ansan in adharca a chéile. Ach cluiche thar a bheith iomaitheach anso anois i dTrá Lí. Ocht nóiméad le dhul nó mar sin. Ciarraí gafa an pointe sin chun cinn le pointe. Marc Ó Sé ansan agus an réiteoir ag cinntiú go bhfuil deireadh déanta maidir le hionadaithe ar an dtaobhlíne, Colm O'Driscoll, an fear eile atá tar éis an pháirc a dh'fhágaint do Chorcaigh. Dhein sé siúd go leor leor oibre tráthnóna chomh maith dóibh. Fintan Gould istigh. Sin seans iontach imithe ó Chiarraí an babhta sin. Bhí Donncha Walsh tar éis rith iontach a dhéanamh tríd an lár, dá mbeadh sé feiscithe aige, ach bhí ar a laghad pointe ag teastáil ó Chiarraí an babhta sin agus droch-cheann ó Barry John. Anois in ionaid eile, Muineachán i ngiorracht aon phointe amháin do Dhún na nGall, Ros Comáin agus bearna ceithre phointe idir iad féin agus Bleá Cliath. Maigh Eo anois. Bhuel, tá an Dún fós ann a bhuachaill agus an-theacht aniar léirithe acu san i ngiorracht cheithre phointe do Mhaigh Eo ach anseo ar Pháirc Aibhistín de Staic i dTrá Lí. An chic amach agus geobhaidh Maguire é seo do Chorcaigh an pheil ag preabadh go hálainn ar an bhfód breá, Gough ansan ag tabhairt an bhuntáiste do Ian Maguire ach tá an chic saor i bhfad ón gcúl cúig mhéadar is daichead, buailte leis an gcliathán. Tá Goulding ag ullmhú. Na cluichí mar atá siad san áireamh, Áth Cliath, Ciarraí, Ros Comáin agus Dún na nGall a cháileodh agus beidh a haon is a ceathair le chéile i gcluiche leathcheannais amháin, dó is a trí sa chluiche leathcheannais eile. Brendan O'Sullivan ag teacht chun páirce arís. Mhairfeadh Corcaigh dá bhfanfadh torthaí mar atá ach tá siad an-theann i gcúpla cluiche. Goulding gaisce ó thaobh na gciceanna i gcluiche Ceannais na hÉireann 2000 sa deich Géibheannaigh thar ceann San tite ag gearradh agus Donaghy istigh ansan. Donaghy tar éis a fhéinig a ghortú ar a shlí amach ach ní dóigh liom gur aon drochghortú é ach amach leis na himreoirí ó Chiarraí anois, Michael Geaney nó Mikey, tacaithe amach babhta amháin eile. Fiche naoi atá á chaitheamh aige Brendan O'Sullivan ach Cooper anois ag iarraidh slacht a chur ar na gluaiseachtaí do Chiarraí suas chomh fad le Donncha Walsh. Feiscithe aige i gcaitheamh na sraithe ach iompaithe an-deas ar fad ansan Barry John Keane agus tá cic saor meallta aige siúd ansan. Tá deifríocht déanta aige ó tháinig sé isteach. An-difríocht seachas an ceann san a chuir sé ar strae. Tá sé ag cruthú an-chuid fadhbanna i measc cúlaithe Chorcaí. Címid anseo dara babhta aige sleamhnaithe taobh istigh de Jamie O'Sullivan agus an dainséar. Shields is dóigh a bhí ag teacht trasna agus saorchic gnóthaithe aige ach Jonathan Lyne tar éis teacht isteach do Chiarraí agus Mikey Geaney ag teacht isteach arís agus Donnacha Walsh amach den pháirc. Anois chuir Cooper ceann ó chic saor ar fóraoil. Ní raibh fhada aon cheann ann imirt ina dhiaidh sin ach. Caolseans go ndéanann sé an botún céanna anseo. Mar sin cheithre neomat go leith nó mar sin táim deimhneach go mbeidh dhá neomat nó trí le cur leis an méid sin. Mar sin bearna dhá phointe anois ann. Agus sé seo anois a Bhriain an t-am don chluiche go gcaithfidh imreoirí seasamh suas. Scrúdú mór ar Chorcaigh. Agus címid anseo Tommy Walsh ar tí teacht isteach do Chiarraí. Is dóigh liom sin é an fear deireanach gur féidir leo thabhairt isteach anois, a Bhriain. Anois, beidh mé chugat fé cheann soicind, mar beidh againn ar na daoine atá tar éis imirt go maith a phlé, ach Maguire buailte ar siúd ansan don bpeil an babhta san, Jonathan Lyne, Mikey Geaney ar an dtaobh so den bpeil, nó, den bpáirc ag éileamh na peile, isteach chomh fada le Murphy, comhimirt dheas agus bhí an lámh sin ard go maith aige Shields is dóigh liom agus iad ag dul chun cinn ansan. An uillinn is dóigh liom, a Bhriain. Más rud go raibh an uillinn ard, gheobhadh sé cárta buí. Agus gan dabht roghnóidh sé seo ar fad Ciarraí. Dearg, díreach bronnta ar Mhichael Shields. Bhuel, chun a cheart a thabhairt do Mhichael Shields, bhí sé ag seasamh roimis Mikey Geaney amach, bhí sé ag rith ina choinnibh. Bhí sé ag imeacht ar luas ar dh'ardaigh sé an uillinn isteach 'na aghaidh d'aon ghnó. Dhein cárta buí, is dóigh liomsa, a Bhriain, cárta dearg ana-dhian ar fad ar Michael Shields. Anois Tommy Walsh tagtha chun páirce. Anois mar sin. Címid anseo arís, b'fhéidir go bhfaighimís radharc ar a lámh, nó a uillinn a bhuail é, a lámh is dóigh liom. Bhí sé isteach ina bhéal, isteach ina shrón, tá fuil ag sileadh uaidh, ach bhí sé ag imeacht, dar liom. Caithfidh siad dhá phointe chun tosaigh agus Donaghy ag stiúradh cúrsaí. Buailte chun cinn chomh fada le Fionn Fitzgerald aige. Buailte le ciotóg aige sin agus pointe tábhachtach eile ag Fitzgerald déanach sa gcluiche i gcoinne na gCorcaíoch. Yeah, táim ana-thógtha le Fionn Fitzgerald ó tháinig sé isteach ansan. Tá sé ag imirt ról tábhachtach do Chiarraí mar chúlaí timpeall ar lár an ghoirt, ag piocadh suas briseacha agus an babhta seo amach chun cinn. Sárchluiche á imirt aige. Mar sin, cúl idir na foirne arís agus bheifeá den dtuairim go dtógfadh sé cúl ó Chorcaigh anois comhscór a bhaint amach. Calaois géillte aige Jonathan Lyne. Buailte siar ansan agus sin droch-cheann faighte aige Tommy Walsh. Luke Connolly leis an mbotún.

Corcaigh thar n-ais go láidir ansan agus nuair a chothromaíodar cúrsaí tar éis chúig nóimeat is fiche, lig na Ciarraígh amach orthu fhéinig, pointe aige Marc Ó Sé b'fhéidir an ceann ba thábhachtaí ar fad díobh tráthnóna. Agus seo chugainn David Moran anois ón gcic chúig mhéadar is daichead. Maith agat iad seo a aimsiú. Tá san ag féachaint an-bhreá ar fad ar fad! Leath d'imigh sé ar strae air ach an babhta san, sár-chic ar fad, thiomáin sé tríd an chaid. Anois mar sin, faic fágtha aige Corcaigh seo chugainn, Jamie O'Sullivan. Dul isteach i dtreo an bháide. O'Sullivan arís sa ghluaiseacht faighte aige Hurley, an té is cúntúrthaí istigh. Agus an ceann san buailte ar chlé agus ar fóraoil aige, cúig neomat, am cúitimh gortaithe fógartha. Tá cúig neomat fós fágtha sa chluiche is dá bhrí sin níl sé thart fós. Fuílleach ama aige Corcaigh má socraíonn siad iad féin síos ach ceannairí aige Ciarraí timpeall ar lár an ghoirt, leithéidí Moran ansan, Paul Murphy ag imirt nótáltha agus iad ag déanamh greille sna cúig neomataí, deich nóiméad. le seilbh anois agus Young ag imeacht leis ar a ruathar. Darran O'Sullivan á chur fhéinig ar fáil ansan ar thaobh na láimhe clé ach tá an pheil tagaithe go dtí an dtaobh seo den bpáirc. Lyne isteach i dtreo Tommy Walsh. Siar chomh fada le Mikey Geaney ansan. Luke Connolly ag cosaint do Chorcaigh, isteach go dtí Murphy. Colm Cooper, isteach chomh fada le Barry John Keane agus é seo an-bhreosach ar fad ar fad agus an turas so sé Kevin Crowley atá ag iarraidh é a stopadh agus an réiteoir ansan. Thug sé deis dó tabhairt fé phointe ach bhí sé ag dul i bhfeidhm, bhí sé ag úsáid an bhuntáiste. Anois, seo mar a sheasann sé, féach air sin, Muineachán agus Dún na nGall gob ar ghob. Ros Comáin fós ann i ngiorracht trí phointe do Bhleá Cliath, ceann san tosnaithe beagán déanach gan dabht, agus Maigh Eo cheithre cinn de phointí le spáráil acu súd ar chontae. sé cinn de phointí aige Corcaigh, sé cinn aige Maigh Eo, ach Muineachán bheidís ar chúig cinn agus siad súd a raghadh síos i dteannta an Dúin. Ach tá am fós sna cluichí sin ar fad. Ach anseo i dTrá Lí, nuair a buaileadh an crú ar an dtairne, lig Ciarraí amach iad féinig babhta amháin eile agus tá na scóranna déanacha aimsithe acu, an ceann san do Gooch Cooper, ach táimse cinnte gurb é an scór a d'aimsigh Marc Ó Sé an ceann is tábhachtaí díobh ar fad. Tá an ceart ar fad agat, a Bhriain. Is dócha, nuair a bhí sé in am dóibh seasamh suas, dheineadar é sin. Gooch, leithéidí Marc Ó Sé, Mikey Geaney nuair a tháinig sé isteach, ach seo an fear athá roghnaithe agamsa, a Bhriain, mar laoch na himeartha. Is dóigh liom ó thús go deireadh, dúirt sa chéad leath b'fhéidir ná sheasódh sé 70 nóimeataí, thá sé sin déanta aige agus é fós ag imeacht ana-láidir ag snaidhmeadh na pasanna ó dhuine go duine ansan ar an 40 slat. Beidh Mikey Geaney agus tá seans gur cárta dubh a bheidh á bhronnadh anseo. Ana dhéanach sa chluiche anois. Agus sé go díreach ceann dubh is ea é do Mikey Geaney agus ní dóigh liom dáiríre go mbeidh cúis gearáin aige. Buaite aige Corcaigh amach i dtreo Mark Collins. Fionn Fitzgerald. D'iarraidh stop a chur leis siúd. Trasna na páirce, Hurley teacht arís. Ceann eile buailte, buaite ansin go maith aige an lántosaí agus ana-thaispeántas ar fad ar fad tugtha aige Hurley tráthnóna. Amach go dtí Connolly. Isteach anseo go dtí Brian O'Driscoll. Ag tabhairt toisc do na Vertigo a bheith ag gearán is ag gineadh ag tabhairt na peile isteach os comhair an chúil agus b'fhéidir go bhféadfaí tabhairt fé chúl anso. Gaston, Caithfidh sé tabhairt faoin chúl a Bhriain. Tá siad, cad a déarfaidh mé, tá siad cúig poi, ceithre phointe, b'ea, cúig phointe chun deiridh, caithfidh siad tabhairt fé. Sé, Colm O'Neill, is dócha, ab fhearr a d'fhéadfaí, a d'fhéadfadh tabhairt fé chúl anso. Tá Goulding sásta le cúilín agus ó thaobh ama aon neomat amháin agus caolsheans go bhfuil dóthain ama acu chun an beart a dhéanamh anseo ach cluiche suimiúil ab ea. Bhí Ciarraí ar fheabhas sa chéad 20 neomat ansan tháinig Corcaigh thar n-ais gan dabht le ciceanna saor agus an chic éirice díreach roim leath ama. Ina dhiaidh sin bhí Corcaigh ag imirt go maith cé ná rabhadar chun cinn. Ach tá Ciarraí críochnaithe an-láidir le scóranna breátha agus gafa go deas san aer. I lár páirce, Anthony Maher, beidh sé ag faire air seo ar fad agus é ag rá leis fhéinig go raibh sé ann le cúpla bliain. Ná beidh faic bog aige teacht thar n-ais i lár páirce ar an bhfoireann seo. Mar sin, beidh Corcaigh ag brath ar thorthaí eile chun a chinntiú go bhfanfaidh siad i Roinn 1 na sraithe. Idir an dá linn, Marc Ó Sé chomh fada le Brendan O'Sullivan. Donaghy chun cinn air siúd. Donaghy agus Marc Ó Sé sa ghluaiseacht. Tá daoine ag ceapadh go mb'fhéidir go raibh deireadh déanta le Ó Sé mar pheileadóir. Is beag an baol. O'Sullivan agus gluaiseacht Fad na páirce aige Ciarraí críochnaithe acu. Ach beidh Corcaigh ag faire amach féach cad atá ag tarlúint idir Mhuineacháin agus Dhún na nGall. Bhuel beidh Éamonn Fitzmaurice an-shásta leis an slí a chríochnaigh Ciarraí ansan sna deich neomataí deireanacha. D'aimsíodar sé cinn de phointí gan ach ceann mar fhreagra aige Corcaigh. Tríd is tríd. Tá an bua seo tuillte ag Ciarraí, níl amhras na thaobh san, ach beidh go leor ansan b'fhéidir a chothóidh Corcaigh amach anseo agus beidh siad ag faire na dtorthaí eile go géar anois gan dabht beidh an scéal san ag teacht isteach sara bhfad. Ach bhí na tosaithe aige Ciarraí chun an t-aicsean a dhéanamh nuair a bhí gá leis agus an scór deireanach aige fear Oileán Dairbhre ansan Brendan O'Sullivan, rud a dh'fhág an bua cúig cinn de phointí aige Ciarraí. ag cuimhneamh ar laethanta breátha an tsamhraidh agus cad a tharlóidh ansan ach pé scéal é sin scéal thairis, tá sé buaite sa bhaile i dTrá Lí aige Ciarraí, 0-25 go.